Beathaisnéis, A Biography, bunaithe ar ghearrscéal le Roald Dahl. Tá gach rud ina cheart, arsa an dochtúir. Luí siar ansin agus lig do scíth. Rinne tú gaisce. Tá mac agat. Mac breá. Ar chuala tú ag gol é? An bhfuil sé ar fónamh, a dhochtúir? arsa Maria go himníoch. Agus cén fáth nach mbeadh? Feicfidh tú i gceann nóiméad é. An bhfuil tú cinnte nach bhfuil aon rud cearr leis? Glac m'fhocal air, ná bí buartha, is naíonán foirfe é ar gach slí. Cén fáth ar stop sé den ghol? Cad a tharla? Luigh siar agus tóg bog é. Ná bí corraithe. Tá tuirse ort. Taispeáin dom é. Teastaíonn uaim é a fheiceáil anois. A bhean uasal, tá mac breá folláin agat. Nach gcreideann tú mé? Cad atá á dhéanamh ag an mbean thall? Tá sí ag cóiriú an linbh. Tá muid á ní, sin an méid. Tabhair cúpla nóiméad dúinn agus ansin beidh an tseoid luachmhar ina luí sa leaba in aice leat. Sheas an dochtúir taobh leis an leaba. D'fhéach sé ar aghaidh spíonta na mná. Ní fhaca sé riamh roimhe í. Strainséirí don mbaile iad. B'í bean an tábhairneora a inis dó gur tháinig siad go dtí an chomharsanacht le déanaí. Bhí post ag céile na mná Aloys ag Teach an Chustaim. Meisceoir ab ea é, sotalach agus drochbhéasach, ach bhí a bhean séimh agus cráifeach. Ghuigh mé gach lá agus oíche go mbeadh sé gan smál, arsa an bhean. Níor mhair na leanaí eile. Triúr. Chaill mé iad go léir taobh istigh de dhá bhliain. 'Sé seo an ceathrú leanbh. Níor labhair an dochtúir. Is léir nach dtuigeann tú an bhuairt, an t-éadóchas. Triúr a cailleadh, duine ar dhuine. Feicim iad, gach duine díobh. Leaidín álainn ab ea Gustav, é ina luí sa leaba liom. Ach bhí easláinte air ón tús, agus Ida, mo ghirseach chneasta, d'éag sí cúpla lá roimh an Nollaig. Ach tá naíonán nua agat anois. Ach bhí Ida chomh dathúil sin. Bhí sí dhá bhliain d'aois. Ní fhéadfainn mo shúile a bhaint ó fhéachaint uirthi, ón nóiméad a ghléas mé ar maidin í go dtí go raibh sí slán sa leaba istoíche. Mhair mé faoi sceon go n-éagfadh sí mar a tharla do Gustav agus do Laurin. Ba mhinic a d'éirigh mé i lár na hoíche agus shleamhnaigh mé ar bharraicín trasna ag féachaint an raibh sí ag análú. Ná bac leis sin anois, tá do leanbh nua álainn agat. Luigh siar agus bí socair. Bhí lí an bháis ar aghaidh na máthar. Nuair a d'éag sí, bhí mé torrach arís. Níl leanbh eile uaim a bhéic mé ag an sochraid. Tá an iomarca páistí agam faoin chré. Agus mo chéile? Bhí sé ag gabháil thart Gloine biotáil ina láimh aige agus gan cúram air. Tá mé scanraithe, a dhochtúir. Cén seans a bheidh ag an leanbh nua seo? Ní ceart ligint do na smaointe sin rith leat. Níl ann ach díth céille. An bhfuil a fhios agat cad a dúirt Alois liom nuair a rugadh Otto? Cén fáth a bhfuil mo leanaí go léir chomh lag agus chomh mílítheach sin? Agus trí lá ina dhiaidh sin bhí Otto imithe ar shlí na fírinne. Bhaistíomar gan mhoill é ar an tríú lá. Ansin d'éag Gustaf, agus ansin Ida. Bhí an teach folamh. Cuir as d'aigne é? An bhfuil an leanbh seo an-bheag? Tá sé mar is ceart dó. Éist liom, Maria. I gceann bliana beidh sé ag foghlaim conas siúl. Nach breá an smaoineamh é sin? Ar shocraigh sibh ainm dó go fóill?

Caithfimid é a bhaisteadh ar an toirt. Níl an ceart agat. Geallaim duit go bhfuil an leanbh ar fónamh. Tháinig bean an tábhairneora, í siúd a chuidigh le breith an linbh, tháinig sí trasna agus an leanbh lena brollach. Féach, féach an leaidín beag álainn seo. Ar mhaith leat é a thógáil i do lámha? Tá seál thart air ionas nach mbeidh sé fuar. Féach, arsa an dochtúir, nach bhfuil sé gleoite. Tá mac dathúil láidir agat. Féach a lámha, fada agus foirfe. Beidh sé ina phianadóir lá éigin. Tá eagla orm féachaint. Ní féidir liom a chreidbheáil go bhfuil leanbh agam gan locht, gan smál. Bíodh ciall agat. D'imigh an dochtúir chun a uirlisí a chur ina mhála. Luigh Maria ar an leaba in aice an linbh, ag féachaint air. Meangadh gáire uirthi. á chuimilt. Haló, a chroí. Haló, a. D'oscail an dochtúir doras an bharda agus chonaic sé fear beag ag teacht. Tar isteach! Comhghairdeas, a chara, tá mac breá agat! Shiúil an fear go dtí an leaba Bhuel, Maria, conas a éirigh leat? Chrom sé síos chuig an leanbh. A thiarcais, tá an ceann seo níos lú ná na cinn eile. Tháinig an dochtúir trasna. Níl aon rud cearr leis an leanbh. Sheas Aloys agus labhair sé leis an dochtúir. Ní gá duit bréag a insint. Tuigim an scéal. Titfidh an lug ar an lag arís. Cad atá á dhéanamh agat? arsa an dochtúir. Níl sé ar an saol lá amháin fós. An bhfuil tú ag iarraidh ligint leis gan seans a thabhairt dó. Ná bíodh focal eile asat. Bhí Maria ag sileadh deor, dubhbhrónach. Chuaigh an dochtúir chuig an athair agus labhair sé leis i gcogar. Faoi dheireadh chuaigh seisean trasna, drogallach go leor, agus phóg sé a chéile go héadrom ar a leiceann. Bí i do thost, Maria. Tóg bog é. Ach ghuigh mé lá agus oíche go mbeadh linn an uair seo. Le míonna anuas chuaigh mé go dtí an séipéal ar mo ghlúine ag impí ar Dhia a bheith ceansa. A Thiarna Dia, Bí ceansa le A óg, tabhair sláinte agus saol dó. Cérbh é an duine seo, meas anois? Seo nod duit. Ealaíontóir ab ea é ina óige. Bhí páirt thábhachtach aige i bpolaitíocht na hEorpa. D'éag sé trí fhéinmharú.